bi ye sibiri ye utu kalo kile wɔɔrɔ san ba fila mugan ni fila ka bɔ ka maliyɛnden cɛ ni muso fo denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba mali kɔnɔ ani mali kɔkan ka bɔ k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni min ye foli sɔrɔ dɔrɔn i b'a ta k'a k'i yɛrɛ ta ye foli mana tɛmɛ ka bɔ yen bamananw ka ntalen don ko ni fɛn min ye mɔgɔ senna teliya k'o b'i dala teliya n tun ye n danɔ to a la n'o ye janfamɔgɔw k'u bɛna wuli ka conférence de presse kɛ ko m5 kura u y'a conférence de presse kɛ araba tɛmɛbaga n bɛna n da don a la k'a yɛrɛ kɛ k'a fɔ maliyɛndenw ye dɔrɔn a y'aw hakili sigi aw k'aw hakili to kelen dɔrɔn ninnu yɛrɛ b'a dɔn ni maliyɛndenw b'u kɔ ni maliyɛndenw t'u kɔ o ye ɲɛdimi de ye o tɛ kɔnɔdimi o ɲɛ bɛ ko la u taar'u ka sali sigi u ko ten ko kɔnɔ minnu ye kelen k'olu de bɛ pan ɲɔgɔn fɛ u maa dama minnu ye kelen de u jamana cila damaw jamana feerekila damaw jamana janfala damaw dama de tun bɛ ɲɔgɔn kan mais n ye mɔgɔ dɔ de y'a la n tun tɛ fɛ ka mɔgɔ min y'a la n ma se k'a bila hakili la ko mɔgɔ min bɛ y'a la n m'a kanu mɔgɔ min ka y'a la o ye jɔn ye o ye moribo sidibe de ye a y'aw gɛlɛya a ka vocal kolonkolon fo moribo sidibe fɛ yen ko ala maa den i ka limaniya dɔrɔn peut-être que maliyɛndenw ka danaya dɔ tun bɛ moribo sidibe kan a yɛrɛ tun t'a kalama peut-être o bɛ se ka kɛ ni mɔgɔw dalen b'i la ni n'u tɛ ɲɔgɔn ye aw tɛ ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya a bɛ kɛ k'i t'a kalama mais n'a sɔrɔ a ye erreur kɛ a ka politiki kɔnɔna la ne bolo a erreur belebeleba dɔ ye nin ye ka ye nin jama ninnu cɛ la ii a kun ka ca nin jama in ma maa o maa ye moribo sidibe ka eh, fɛngɛ in ci ne ma ninnu ka nin conférence in ci ne ma a tigi bɛɛ lajɛlen ko ko aa ko fɛn y'u tɔɔrɔ k'u kun m'a kanu ko moribo ka ye nin na o b'a yira k'a fɔ ko moribo ka bonya dɔ tun bɛ moribo maliyɛnw bolo ka taa moribo kan o b'o de yira maa o maa de ye nin kuma in fɔ ne ye a bɛɛ ko k'an ye moribo caya ne ma n'i y'o ye ko la ne yɛrɛ u y'a fɔ ne yɛrɛ min ne k'u ma n ko kuma tɛ ne da ko n ko ne binna n tɔgɔla muru de kan walayi de ala ye ne dama dugala n'aw hakili bɛ ne ka vocal kɔrɔw la ne ka vocal caman bɛ yen hali kuma min u bɛ perezidan ɲini ni premier minisiri ɲini na ne da sera moribo siribe ma n ko ka moribo siribe ta ka da mun kan moribo siribe ye homme d'état de ye walayi homme d'état don a ka kuma man ca i t'a da nɔ ye kuma la ka caya i t'a sen nɔ ye ka caya wa atete ala ka hinɛ kan ni silamɛ furew bɛɛ la bɛɛ b'a dɔn ne ye atete mɔgɔ ye ne ye atete kanu k'a ka ɲuman o ɲuman fɔ a ɲuman fanba ani moribo siribe de y'a kɛ ɲɔgɔn fɛ walayi i bɛ se ka kalan ka tɛmɛ moribo siribe kan mɛ ka administration dɔn ka jamana nafasɔrɔ siraw baarali dɔn ka tɛmɛ moribo siribe kan mɔgɔ man ca mɛ mɔgɔninfin mana kɛ cogo o cogo yɔrɔ dɔw bɛ yen i kan ka ye yen yɔrɔ dɔw bɛ yen i man ka ye jɛgɛ kelen tumu de bɛ jɛgɛ bɛɛ tiɲɛ moribo siribe tun man ka ye nin jɛkulu in cɛla cogo si la ka d'a kan tɔgɔ tɛ nin jɛkulu in na jama tɛ nin jɛkulu in na faso janfa kɔ faso lamaloya kɔ faso feere kɔ ni mɔgɔw ka danaya b'i kan a bɛ se ka kɛ maliyɛnw b'a kanu i ka kɛ sini perezidan ye mɛ o bɛ fara ala de la mɔgɔ bɛ mɔgɔ kanu ni hɛrɛ ye a latigɛ kɛbaga ye masa rahamani de i bɛ se ka ɲɛ k'i ka baara dɔn ka tɛmɛ afiriki bɛɛ kan ni ala ma a da k'a fɔ ko i da k'a fɔ k'i bɛ kɛ perezidan i bɛ sa i tɛ jamana mara mɛ i bɛ se k'a kɛ cogoya la i bɛ sa n'i tɔgɔ ye ka d'a kan mɔgɔ bɛ sa i tɔgɔ tɛ sa moribo yera nin jama in na a ma bɛn danaya kun b'i kan a ma bɛn mɔgɔ i teliyara cogo o cogo i b'i sigi de ka sɔrɔ k'i da paseke ka da mun kan nin jama in kun tɛ foyi ye pilasi ɲini jama kɔ nin jama in kun tɛ foyi ye jamana feere jama kɔ nin jama in bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan mɔgɔ kelen ma sɔrɔ nin jamakulu cɛra min ko ko faransi bɛ bɔra ka kuma min fɔ mali ma a bɛ fɛ ka na mali maliyɛndenw dama bila ɲɔgɔn na an ka ɲɔgɔn faga ka na ni filaw ni mɔgɔ tɔw kari ɲɔgɔn na mɔgɔ ma mɔgɔ kelen ma bɔ nin jama in na min ko ko nin kuma fɔra k'a ma bɛn ataki bɛ ka kɛ mali fan tan naani bɛɛ fɛ tile dɔw kɔnɔ ataki duuru mɔgɔ kelen tɛ nin jama in na min bɔra k'a fɔ ko ataki min bɛ ka kɛ k'a ma bɛn mun na parce que u bɛ ataki kɛbaga dɔn u n'olu da bɛ filen kelen na n'o ye faransi ye u tɛ se ka bɔ k'o jalaki o mɔgɔw bɛ t'u dalajɛ yɔrɔ min e min bɛ yen ni maliyɛndenw ka bonya dɔ sɛmɛnen bɛ i man ka i kun man ka ye nin kɛnɛ in kan dɛ adamaden bɛɛ lajɛlen feere tigɛlen b'i kɔ moribo e ye nin kɛnɛ in kan a tɛna se k'e kɛ jɛnatigɛ fɛn foyi ye ala m'i kɛ min ye i yebaliya nin kɛnɛ in kan a tɛna se k'i kɛ fɛn fɛnɛ ye ala m'i kɛ min ye mɛ i yelen nin kɛnɛ in kan a bɛ dɔ de b'i ka bonya la a bɛ dɔ de b'i ka magama la maaw ka danaya min dalen b'i kan camanba de b'o la ka da o de la n b'a fɔ mun ne kun b'a kanu i ka ye nin kɛnɛ in kan kuma tɛ ne cɛ kabi ala ka ne da i tɛ ne dɔn i tɛ n yelen yira mɔgɔ la ne kɔni b'i yelen dɔn paseke n b'i ye tele la kuma t'an cɛ kuma ma deli ka don an cɛ mais n tun y'i kanu ka da mun kan n'i b'i faso kanu maa min bɛ se ka kɛ sababu ye ka hɛrɛ lase faso ma i b'o kanu fo n'i kɛra fasoden jugu ye wa n'i ko k'i b'i faso fɛ fɛnɛ maa o maa bɛ fara fasoden jugu kan k'u b'i faso ci i b'o tigi juguya fo n'i kɛra fasoden jugu ye kɛlɛ foyi tɛ ne ni jama in cɛ koyi fasoden juguya a waleya bɛɛ dafar'u la de a waleya bɛɛ u taara papiye signé fɔlɔ ko embargo ni an ɲɛ bɛ nin jama minnu na ɲɔgɔn fɛ tɛku dɛ ninnu de ye papiye signé n'a ye ka fara cedeao kan ka fara ibk mɔgɔw kan ko embargo ka da mali kan pour que gouvernement ka bin a ye nin mɔgɔ minnu dafalen olu de tun b'a la premier ministre bɛɛ tun sugandir'u bolo ka ban olu kumana mais ala ma kuma ala tɛ mɔgɔ si kelen ta ye o b'a yɛrɛ sago la o mɔgɔ kelen de filɛ ka ɲɔgɔn dalajɛ kuma min ataki bɛ ka kɛ mali fan tan ni naani bɛɛ kuma min mercenaires bɛ ka don mali fan tan ni naani bɛɛ n'an kan ka jɔrɔ mali la olu bɛ jɔrɔ la poste de la min yɛrɛ bɛ n dabali ban jama de t'u cɛla in de mɛnɛ ko proposition ma k'a tilancɛ min ye modibo sidibe madame sy kadiatou sow a fɔr'u ye k'u ka kɛ minisiri ye u ko ko non k'olu tɛ kɛ minisiri ye konimba sidibe a fɔra k'a ka kɛ minisiri ye a ko ko ayi k'ale tɛ kɛ minisiri ye a b'o kun dɔn wa parce que u kun dalen tɛ nin militɛri ninnu na u kun dalen tɛ fanga la u tun t'a dɔn k'a fɔ ko an filɛ yɔrɔ min bi daraja min sɔrɔlen filɛ afiriki bɛɛ wulilen bɛ bi ko mali u tun t'a dɔn k'an bɛ se o don ma tubabuw k'o yɔrɔ de la ko qui risque rien n'a rien mɔgɔ kuma dɔw la i bɛ don risque de la walasa i ka se ka fɛn dɔ lasɔrɔ olu m'o kɛ u bɛɛ ko k'u t'a la k'u t'a la ala y'a kɛ choguel taara ala y'a kɛ ko ɲɛnama ye k'a kɛ ko darajama ye k'a kɛ ko dawulalen ye donc sisan u wulilen bɛ k'u jɔ ko mali ko eh, m5 kura m5 kura tɛ nin dɛ m5 faransi nin ye m5 faransi de nin ye faransi ka m5 de y'u bolo parce que olu tɛ se ka kɛ olu tɛ se ka foyi sɔrɔ mali la ni faransi tɛ olu kɛ y'u ka kalan k'u ka diplɔmu minɛ u bolo la mais o si m'u deli k'u t'u ka diplɔmu baara kɛ u sigilen bɛ dɔrɔn politiki ka balo mali la kɔni olu tɛ balo ka mali ye dɛ olu bɛ balo mali la di donc u b'a dɔn maliyɛndenw tigɛlen b'u la ka bi kɔfɛ bi cogo min mɔgɔ tɛ tugu u kɔ u yɛrɛ b'o dɔn m5 kɔrɔw m5 faransi o mɔgɔ tɛna tugu u b'o dɔn u tɛna na mɔgɔ sɔrɔ ka labɔ donc tubabu dun tɛ se ka na fanga la ka na ninnu cɛ ka bɔ yen k'u sigi f'olu ka jama de dalajɛ u ka bɔ jama ka tugu u kɔ faransi ka don jama jukɔrɔ ka nin fanga in dafiri foyi tɛ nin fanga dafiri fɛɛrɛ tɛ foyi tɛ fo ka u b'a fɛ ka choguel senkɔrɔmacɛ k'u b'o bɔ premier ministre in na ne y'o de fɔ k'o ye ala ta di walayi k'o ye ala ta ye ala mana jɔn da k'i ka ko se yɔrɔ ma se ka tiɲɛ ni ala tɛ walayi sokɛli bɛ kɛ nin premier ministre ye don a ma segin n'a ye o ye dakan ye o ye ala ka baara di wa a kɛra o ye faso kanu b'a la ka se degré min na a y'o bɔ k'o yira koyi afiriki kanu min b'a la de sokɛli ka livuru bɔli ka kɔrɔ ni sokɛli ka premier ministre ye afiriki kanu kun n'a y'a sɛbɛn papiye la de n'a tun ma se ka a occasion sɔrɔ k'a pratiquer de ala de nana n'a ka na ye a bɔra k'o pratiquer k'a yira diɲɛ na sokɛli yɛrɛ ye maa modèle jumɛn ye mali tɛ dɛ k'a yira diɲɛ bɛɛ de la hali afiriki tɛ diɲɛ bɛɛ de y'a dɔn sokɛli c'est qui sokɛli ye jɔn ye o dɔnnen kɔ maliyɛndenw fɛ o dɔnnen kɔ diɲɛ bɛɛ fɛ aw hakili la k'aw bɛ se k'o senkɔrɔma cɛ bilen aw da ka fiɲɛ aw ma koro dun o ko banna koyi sogɛli ko in wa o bɛ ala de ka bila la n'o tun bɛ maaw ka bila la ɲangumo banna a mɛnna aw mana se ko la cogo cogo aw tɛ se ka se ko la ka tɛmɛ faransi kan faransi y'i sen don k'i bolo don ka taa ka na sogɛli bujira sogɛli filɛ a nɔ la hali sini ka da mun kan a ye ne k'a fɔ ko k'a fɔ walayi bilayi n kun gananen don kali kun t'o ye n'i ye fugulan b'i kun na a bɛ dɔn n'a gananen don n'a gananen tɛ n bɛ mali fɛ n tɛ mali fɛ a ma se k'i kali k'i disi bugɔ koyi i bɛ mali fɛ i b'o baara kɛ o bɛ ye wa n'i tɛ mali fɛ komi aw ta a tɛ k'a kɛ nin ya attaque tɛ condamné foyi tɛ condamné min ka di faransi ye embargo papiye aw bɛ t'o signer donc aw tɛ mali fɛ a y'o k'an y'o ye wa sokɛli bɛ mali fɛ sokɛli y'o baara k'an y'o ye koyi a taara o kuma fɔ nations unies la ameriki diɲɛ bɛɛ y'a mɛn a ye mikoro jɔrɔ a da la diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ a bɔra ka afiriki défendre ka faransi yɛrɛ jɛna wa n bɛ n faso fɛ baara de y'o ye wa mɔgɔ tɛ se k'a fɔ k'i b'o lanɔgɔ o ye fɛn min ye o kɛra ka ban o bilala tariku la o bilala mali histoire la a bɛ mali archive cɛ la anw tulomasamaw bɛna a bɛ f'u ye ko cɛ dɔ delila ka na mali la ko sokɛli kokala mayiga k'a taara i jɔ nations unies na ka tan ni fila fɔ tubabu ye aw tɛ se k'o effacer ne tɛ se k'o effacer wa hali sokɛli tɛ se k'o effacer donc aw ka limaniya dɔrɔn ka taa aw ka bonya kɔfɛ n'o tɛ a b'an b'aw ɲɛ yan dɛ bien vrai que an b'a dɔn aw tɛ se ka foyi tiɲɛ nin na mais n'aw ye bɔ ko kɛmɛ kɛ an bɛ bɔ ko kɛmɛ ni tan kɛ aw nɔfɛ aw ni min ka kan a bɛ fɔ aw ye parce que o ko ten maninkaw ko ten ko mɔgɔ minnu ma sɔn bonya ma k'olu de b'a la ka dɔgɔya dɔ kɛra nin ko ye musalaha la koyi kuma bɛɛ fɔ o de bɛ kuma ban wa k'a fɔ militɛriw ye yan aw aw ni sokɛli aw jɛlen bɛ dakan kelen na tubabu ko ko votre destin est lié bamanankan la ka aw sisan ɲɔgɔn na aw sirilen bɛ ɲɔgɔn na de ni aw binna aw ka da la ko sɔgɛli bɛ bin aw nɔfɛ ni aw wulila sɔgɛli bɛ wuli aw nɔfɛ wa aw k'a bila aw kunna k'a fɔ ko hali ni aw ye sɔgɛli bɔ premier ministre la ka taa sigi a ka so kɔnɔ mais n bolo bɛ ala ye duguma ni don min ni kunko ye aw sɔrɔ ka sɔgɛli sigilen to a ka so kɔnɔ u bɛ taa sigilen ɲɛnama sumalen minɛ a ka so kɔnɔ ka da mun kan n'i ye nin fɛn fɛn ye bi ka maliko kɛ dagaba wuli ye dakuru ɲɛ kelen min fɔra nations unies o don wa tubabuw bɛ diɲɛ bɛ wuli tubabuw ti yafa sokɛli ma o la sokɛli bɔnsɔn o bɔnsɔn u ti yafa o ma diɲɛ na nin dakuru ɲɛ kelen kama wa o kɛra sababu ye ka afiriki bɛɛ min ɲɛ yɛlɛ ka bila tubabuw la fo lahara tubabuw ti yaf'a ma yɔrɔ bɛ kuma in fɔ kuma kelen k'a fɔ siɲɛ tan ka kuma a ka fisa kuma sugu tan fɔ ye donc k'a fɔ militɛriw ye ani sokɛli aw bɛ nin aw bɛ ɲɔgɔn bolo de sa kadaw sokɛli bilali bi bi in na a tɛ kɛ fosi ye ni janfa tɛ wa ni janfa bɔra diɲɛ ko o ko la u ko ala yɛrɛ bɔra o ko la parce que ala yɛrɛ tɛ janfa fɛ a k'a bila u kunna k'a fɔ n'aw binna dɔrɔn sokɛli bɛ bin aw nɔfɛ wa n'aw wulila sokɛli bɛ wuli aw nɔfɛ wa ni tubabu ninnu bɛ fɛ ka aw bugɔ tɛgɛ ɲɛ kelen na u bɛ sokɛli kelen bugɔ tɛgɛ ɲɛ tan na fila sokɛli y'a ta fɔ k'a jɛya a ko a tɛ kɛ kandida ye a tɛ kandidatiri poze ni transition banna a bɛ taa ka livuru sɛbɛn a ka fa foro la bɛɛ kɔni b'a dɔn ko sokɛli tɛna aw senkɔrɔma cɛ aw yɛrɛ kɔni b'o dɔn fo ka diɲɛ wuli wa sokɛli ni bonya ni karama dɔ a y'a da aw kan a jɔra diɲɛ kɛnɛ o kɛnɛ kan n'u ko k'a bɛ kuma a b'a fɔ ko président de la transition de sɔnna pourtant a den de y'aw ye donc ni mɔgɔ ma sɔn bonya ma dɔrɔn i bɛ dɔgɔya k'a yira transition na k'a fɔ aw ni sokɛli bɛ ɲɔgɔn bolo wa an ka soutien b'aw ye fo tile bɔyɔrɔ f'a binyɔrɔ o t'a soutien kɔrɔ tɛ ne ta t'o ye dɛ ne bɛ sutiyɛn kɛ ni min ma ɲɛ ne b'o faraku fɛnɛ kɛ bien n bɛ sutiyɛn kɛ ni min ma ɲɛ n b'o fɔ n da cɛmancɛ la piyan o de man d'aw ye o dun de bɛ fɔ ne bolo n'i bɛ mɔgɔ fɛ ten ne don n'i bɛ mɔgɔ fɛ dɔrɔn ni min ma ɲi i b'a f'a ye carrément nin ma ɲɛ o kɔrɔ ye di k'a bɔ fili kɔnɔ k'a bila sira jɛlen kan o de ye kanu ye mɛ i bɛ mɔgɔ fɛ i b'i tugu a kɔ i ko saga n'a tigi ne ka fɛ t'o ye ni ne b'i fɛ ni min ka ɲi ne b'o f'i ye ni min ma ɲi ne b'a fɔ o bi ma ɲi o sini ma ɲi wa o sinikɛnɛ ma ɲi ka mali fo k'aw fo dɔrɔn aw ni baara aw ye minɛnw san minɛnw yira aw bɛ ka baara min kɛ sekirite ko kɔni na defo t'aw la an tɛ se ka foyi fɔ aw y'o la mɛ kuma bɛ yɔrɔ min de aw kan ka san fila kɛ san fila dun tɛ nin mali kɛlɛ ban n'a fɔra ko baara ko ko fanga bɛ ka taa digi kɛlɛ in kan o ye wajibi ye parce que diɲɛ ka di yɛrɛ de b'a la mɛ fɛn wɛrɛw bɛ yen minnu fana bɛ se ka kɛ kɛlɛ in kɛrɛfɛ ko min k'a fɔ ko ka zon minɛ zon minɛ tɛ yen n tulo b'a la ko eh, katile ko k'a bɛna bɔ dɛ ko eh, n m'a dɔn ko mun yɛrɛ fila bɛ wo a ka a ye loi fila de voté wa ko k'o effacer wa n m'a dɔn ko k'o kɛ cogo di katile yɛrɛ oclei ka papiye la katile katile nimoro un de ye so min b'a bolo a ye yuruku yuruku min kɛ mali kɔnɔ katile untm katile ma a m'a ɲɔgɔn kɛ diɲɛ kɔnɔ mɛ a jo b'aw la dɛ ne y'o de fɔ n'i y'i jugu jɛ jugu t'i jɛ n'i y'a sɔrɔ bi y'a sɔrɔ katile kun minɛna oclei ka a ye taa oclei la mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ min ka dosiye ka bon ni diɲɛ bɛɛ ta ye katile don untm katile o de b'a la a ye nin règlement in wuli dɛ a ye nin fɛn in retire dɛ ale de b'a la wagati bɛɛ est ce que nin y'o wagati ye kuma min san bɛ ka n'a yɛrɛ bɛ ka ji kɛ ɲɔgɔn kan kuma min faransi b'a ka diɲɛnatigɛ fɛɛrɛ bɛɛ la ko fo ka nin fanga in dafiri o kuma de katile bɛ wuli ko ka nin loi in retire ka nin loi in don a la ni e bɛ loi ko kuma fɔ mɔgɔ ye e ye sonyɛni min kɛ ka so dama min san mali la o loi de ko k'e k'o kɛ a jɔ b'aw la ni zon ninnu walayi n'a ma ninnu minɛ u b'aw da don kuma la mɔgɔ b'a dɔn ni faransi donnen b'o fɛnɛ la parce que ni wari jara mɔgɔ i b'i yɛrɛ feere i b'i faso feere i b'i diɲɛ fɛn bɛɛ feere untm bɛ si quoi ne bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko ne bɛ mɔgɔ mɔgɔ n'i wulil'i ka droit nɔfɛ ne bɛ soutenir mais ne tɛ mɔgɔ soutenir nkalon katile ka taa mali fɛn bɛɛ suɲɛ ka du san diɲɛ fantan naani bɛɛ fɛ ka tila gouvernement fɛn mana a bɛ n'o menacer a jɔ b'aw la n'aw kun y'a wele depuis kuma jan ka taa ka du ninnu bɛɛ lajɛlen justifier ɲankuma a bɛ yɔrɔ wɛrɛ la a da tun tɛ don loi retire ko kuma la tɛ si ko la bɛɛ b'a dɔn a ma se mɔgɔ ka fɔ mɔgɔ ye ko nin moment in tɛ loi réclame kuma ye bɛɛ b'a dɔn ko bi tɛ loi réclame ko kuma ye attaque bɛ ka kɛ yɔrɔ bɛɛ a bɛ ka taa kɛ fo président yɛrɛ bɛ si quartier min na est ce que o kuma na fasoden ɲuman kan ka fɔ k'i bɛna droit réclame wa an tɛ miiri ɲɔgɔn na anw bɛ wari de kan ka ɲini dɔw bɛ ka u bɛ fɛ ka dɔw bɛ fɛ ka balo di an bɛ don min na komi bi a bɔtɔ filɛ n kɔnɔ mɛrisɛnɛri bɛ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ ne yɛrɛ ye tele n ye vokaliw sɔrɔ mɔgɔ dɔ ye n wele n b'a tigi dɔn pɛrɛpɛrɛ a tigi sigilen bɛ ja de a ye n wele ko rebelu ko eh, mɛrisɛnɛriw bɔnnen bɛ eh, tɛnɛnkun mara de la k'u bɛ ka taa kungo kɔnɔna la k'olu b'u ye de i b'a fɔ mɔgɔ n'i siɲɔgɔn awa k'o fɔ aw ye a ye ka vokali in kolonkolon fo asimiw fɛ k'u ka taa ja tɛnɛnkun mara la ko mɛrisɛnɛri bɔnnen bɛ yen sanni t'a ban tɛnɛnkun ko ja yɛrɛ dugu kɔnɔ u bɛɛ kɛlen bɛ ka kungo kɔnɔna bɛɛ minɛ o fɔra n ye maa kelen tɛ maa fila tɛ maa saba tɛ u ka taa lajɛ sa tiɲɛ n'a nkalon u ka taa ɲini k'a dɔn mun bɛ ja mun de fɛɛrɛ sirilen bɛ tɛnɛnkun bana kunbɛn fɛnɛ ka fisa bana furakɛ c'est vrai n'u ye n'u ye ko kɛ n'olu taara olu bɛ s'u la mais n'u taara u bali ka ko kɛ dun o ma fisa n'a bɛɛ a fɔra kabini kunnasini kuma in bɛ ka fɔ n ye n tɛ kan ka bɔ ka vokali kɛ mais kuma kelen mana fɔ ka caya hali n'a sɔrɔ kuma bɛɛ tɛ tiɲɛ ye tiɲɛ b'a yɔrɔ dɔ la maliyɛn fila a bɛ se ka kuma de fɔ ka dɔ fara kan mais ni maliyɛn y'i da nɔrɔ kuma o kuma la n'i y'a sen ka se i bɛ tiɲɛ de sɔrɔ yen o kuma a ye taa tɛnɛnku kungo kɔnɔna la sa ja fanfɛ yɔrɔ ninnu na kungo kɔnɔna la yen nɔ u bɔnnen bɛ yen mɛrisɛnɛri de donnen bɛ bamakɔ mali fantan naani bɛɛ fɛ bi an b'o la kuma min dɛ ko m5 faransi m5 kura o y'aw ta de ye o m5 n'aw b'o kan n'aw ka dukɔnɔmɔgɔw bɔ nin sen k'o kɛ minnu denw sara olu ma k'u denw su kasiri la fɔlɔ olu denw m'u ka droit sɔrɔ fɔlɔ olu denw ka kiiri ma kɛ fɔlɔ a tɛ maa si sɔrɔ ka tugu a kɔ nin sen o tuma ne bɔra vocal la vocal mago bɛ partage la a y'a sɛbɛkɔrɔ partage a k'an bɛn don wɛrɛ